ndị mbụ na ndị egede akpọkuo m ụnụ ndị nchi ndị ichie ndị nze ndị ọzọ ndị ezumezu ndị ikenga ndị amadioha ndị mmiri ndị anyanwụ ọ bụ ụnụ ka anyị na-akpọ ndị tọrọ ntọ ana ụwa ndị tọrọ ntọ ana obodo na ọ ụnụ ka anyị na-akpọ sị ụnụ bịakwa zara anyị oku ma ọ bụ ụnụ a sị na isi chaa ugbo eburu ụnụ bu anyị ụzọ bie ndụ n'ụwa anyị wee tobe wee tokwudo ife a na-eme ebe a bụ omenala Igbo anyị si na omenala Igbo na ọ ya-adị onye si na omenala Igbo aya adị ya bụ onye aya adị ọ bụ ebe naanị izu na-anọ na ụbọchị tata bụkwa ụbọchị afọ afọ na ọ bụ nnukwu afịa anyị si afọ depụtakwara anyị ife ọma ya fọpụrụ anyị ife ọjọọ onye si na afịa aya azụ anyị si na ya bụ onye ama azụ anyị si na anyị ya-ebi ebi kaa nka na nne m ochie gwara m sị na onye na-enwerọ ife o bu na o nwerọ ife ọ na-akụwa na o nwerọkwa ife anyị bu na o nwerọ ife anyị akụwa ọchụ anyị nwe ada onye na-achụ nwe ada chukwu okike abiama n'ime ife niile na ọ gị ka anyị na-akpọ na ọ gị bụ isi sekpu ntị na ọ na-eme isi chaa uwe ebulu anyị si ndị ichie ụnụ tụrụkwa nzu ndị nze ụnụ tụrụ nzu ndị ọzọ ụnụ tụrụ nzu ndị mbụ ụnụ tụrụ nzu ndị ezumezu ụnụ tụrụ nzu ndị mmiri ụnụ tụrụ nzu ndị anyanwụ ụnụ tụrụ nzu anyị si mmụọ a kpọrọ ya kpọọ ibe ya ọ bụ ife ọma ka anyị na-ayọ ogologo ndụ na arụ isi ike agbalagba ndụ ya tụọ anyị alụ ụbọchị tata anyị si ya zụtara anyị afịa ndụ ya zụtara anyị afịa ego ya zụtara anyị afịa ọmụmụ ya zụtara anyị afịa connection anyị jebe na anyị ejelu anyị naba na anyị analu ebe ibe anyị na-eje tọ anyị jee ya anyị ana ebe ibe anyị na-eje nwere ọdịda anyị jee ya anyị eguzoro eguzoro ọkpọ nzu ka anyị ji n'aka na aka ma nzu ara amakwa unyi na anyị si ife ọma ife ọma eje na ya bụrụ ụlọ anyị isi jọbara igbu onye gbukwa onwe ya na ọ bụ ọkwa ajọ ọgwụ chukwu okike n'ime ife niile ka ekene niile uto niile nsọpụrụ niile dịlụ gị bụ chukwu okike abiama na ọ gị nwa bụ onye anyị na-akpọku na ọ gị nwa bụ onye anyị na-eme agbakwuru anyị ezuru ike anyị si ife niile bụ ife mgbu na ndụ anyị onye mkpa ego na-akpa chukwu okike gị gwọọ ya onye mkpa nwa na-akpa gị gwọọ ya onye mkpa njenje na-akpa chukwu okike na e nwere ndị tila akwụkwọ obodo oyibo e mee elu mee ana ọ dịka ọ rọ enwe isi anyị si n'ụbọchị tata na enwebezi isi ndị mkpa ana na-akpa chukwu okike e nwere ndị nọ n'ụwa abịa n'ezinụlọ ọ bụrụ na fa enwerọ ana na aha na bịa bụ nsogbu fa chukwu okike anyị si gị zite elufe ego ka bagwa ala ndị ọmụmụ bụ nsogbu fa chukwu okike anyị si ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ndị njenje bụ nsogbu fa chukwu okike fa ya eje ndị ya eje yuropu ya eje ndị ya eje amerịka ya eje ndị ya eje obodo elu ya eje ndị ya eje obodo ana ya eje fa ya eje kpata ife akụ akụ ife enwe enwe anyị si na mba ahịa eri fa na anyị bụ ndị mberi na mba ahịa eri anyị agọbachasị ife dị na nzu agọbachasị ife dị n'ọjị agọbachasị ife dị na edo chukwu okike chi ya eji chi ya abọ mana ịma mkpa obi anyị ịmala anyị karịa ka anyị malụ onwe anyị si na before amụọ anyị na ịmalugo ife anyị ya abụ na ọ gwara ya na-eme nwa nwa tote ọ bụkwa gị bụ chukwu a sị gị meelụ anyị ife ọma ka ife ọma meelụ anyị ife ọma meelụ nwoke ka o meelụ nwaanyị ife ọma meelụ onye ukwu ka o meelụ onye nta anyị si obele ya kpata obele ya kpata nnukwu nkụ na ọ bụ ochie ka a sị obele ya kpata obele nkụ nnukwu kpata nnukwu nkụ mana ụbọchị tata na anyị si obele kpata nnukwu nkụ nnukwu ya kpata nnukwu nkụ ife ọma ya zuo oke anyị gọlụ ka a sị na ọ ya adị ile n'afa chi ndị enu na chi ndị ana amalụkwa m nzu asaa ebi aka n'ana ya bilụkwa ndụ na ebikwa m aka n'ana bilụ ndụ m ebi m aka n'ana bili ife ọma ebi m aka n'ana bili ego ebi m aka n'ana bili eje ana bụ isi ije ebi m aka n'ana bili awele chukwu okike